Un'àtera protesta de sa sanidade nugoresa chi est peleande chin sa mancàntzia de personale e duncas non podet garantire a sos utentes unu servìtziu adeguau. Sos dipendentes de sa Asl de Nùgoro sun falaos in prata custu manzanu pro protestare contra a sa mancàntzia de rispostas dae s'ATS a sas richiestas de personale ca sa mancàntzia in unos cantos repartos de s'ispidale nugoresu oramai non si podet prus bajulare. Belle chentu sos traballadores chi an manifestau in dennantis de sa sede de sa Asl de Nùgoro ghiaos dae sos rapresentantes sindacales de CGIL, Cisl, Uil, Nursind e RSU, chi an ammentau sos puntos de una vertèntzia chi oramai est andande dennantis dae un'annu. In martu, difatis, fit intervènnia peri sa prefetura de Nùgoro pro torrare sas cosas in bonu, Sos sindacaos sutalìnean chi in cussa ocasione su diretore generale de s'ATS, Fulvio Moirano, aiat picau acordos pro dare rispostas in presse a sa mancàntzia de personale. Promissas chi aiant cumbintu sos sindacaos a che cantzellare s'isciòpero generale, ma dae tando sa situatzione at sichiu a pejorare chin cussichèntzias graves pro sos patzientes e sos dipendentes, custrintos a turnos massacrantes. A pustis de un'ora custu manzanu sa protesta si ch'est tramudada a sa prefetura pro sinzalare a su prefetu sa situatzione de sa sanidade nugoresa. In sas dies coladas, s'ATS, cando at intesu de sa protesta, at assecurau chi at a mantènnere sos impinnos picaos in martu e chi non b'est sa volontade de indebilitare sa sanidade nugoresa. Ma sos sindacaos de categoria, como sun arrodaos e custa borta, si no arribant rispostas cuncretas, an a proclamare s'isciòpero generale de su cumpartu. Sos carabineres de sa cumpagnia de Siniscola, direta dae su capitanu Andrea Leacchi, in acabu de unos cantos controllos pro cuntrastare sos allàcios abusivos a sa rete elètrica e ìdrica ant denuntziau in istadu de libertade tres pessones residentes in sa bidda baroniesa pro su reatu de fura agravada. A pustis de sos controllos fatos dae sos carabineres de s'istatzione de Siniscola est resurtau chi tres tzitadinos chin domos in su coro de sa bidda si sunt allaciaos a manera abusiva a sa rete ìdrica de Abbanoa non pacande su tantu de abba cussumia. A pustis de sos controllos tècnicos e de sos documentos sos carabineres ant sinzalau sas tres pessones a sa autoridade giudiziària. Una sotziedade chi traballat in su setore alimentare in su Sulcis est istada acusada de evasione fiscale. Sos finantzeris de su Cumandu Provinciale de Casteddu, in s'interi de un'ispetzione contàbile, an iscopertu chi s'azienda, chin sede in Iglesias, no at versau a su fiscu balanzos pro chentu chimbantatrè miza euro, evadende s'Iva pro àteros bindichi miza. Sos finantzeris, fachende sas indàgines, an iscopertu chi sa ditta est un'evasore totale pro s'annualidade compudada, In prus, sos finantzieris, esaminande sa documentatzione, ant bidu chi non bi fit su pianu contàbile. Sa ditta, no aende decraradu a su fiscu sos balanzos, l'ant sinzalada a sas autoridades giuditziàrias. Sa CGL sichit a pretare pro sa finantziària regionale duamiza deche-oto mescamente pro sas polìticas de su traballu in una Regione chi est patinde sa disocupazione. E mancari unos cantos paràmetros econòmicos siana mezorados, denuntziat sa CGL, su tantu de sos disocupados abarrat artu e at bisonzu de interventos istruturados e apòsitos. Unu cumbinchimentu chi sa CGL at torradu a repìtere custu manzanu puru in s'ìnteri de un'addòbiu in sa fiera chi at reunidu belle milli delegados dae totu sa Sardigna, Su segretàriu regionale Michele Carrus at pediu a sa Giunta regionale de istituire unu pianu istraordinàriu pro su traballu, chi podat picare dinare dae unu fundu regionale dedicadu, chi diat dinare a sos comunes pro fàchere òperas o servìtzios a tempus e podat funtzionare fintzas a manera direta pro mèdiu de una unidade de missione in sa Presidèntzia de sa Giunta. Chin chentu milliones de euro in sa finantziària duamiza deche-oto pro su segretàriu Carrus si diant poder àere a su mancu otomiza postos de traballu novos, A su mancu pro ses oto meses a s'annu sichios a pustis dae su NASPI. Pro su chi pertocat su dinare diat pòdere essire a campu dae sa rimodulatzione de sos fundos chi non sun impinnados o chi sun abarrados in unas cantas misuras chi non sun istadas de profetu. In prus, àteru dinare pro sa CGL si podet recuperare dae s'aumentu de sas alìcuotas de s'Irpef chi sa Giunta at detzisu de non tocare. Su segretàriu Carrus at a andare jòbia in Commissione Consiliare Bilànciu ue at a presentare su pianu pro su traballu amaniadu dae su sindacadu. A dispettu de su traballu mannu fatu in custos meses, sa pallacanestro Nùgoro non resessit a bìnchere. Sàbadu chin su Basket duamiza e sèichi Coral Alghero at pèrdiu chin su puntègiu de sessantanove a sessantunu. Sos sirbones allenados dae Maurizio Polidori abarran ùrtimos in sa classìfica de su girone B de su campionadu de Serie D. Sa partida chi setzis biende fit bàlida pro sa 'e sete zorronadas de su campionadu regionale. A fàghere sa diferèntzia in una gara echilibrada est istadu su saligheresu Bonalume, menzus marcadore chin bintises puntos e Cesaraccio chi de puntos nd'at sinzadu bintiduos. Su menzus marcadore de sos Sirbones est istadu Cekovic chin trèichi puntos sichiu dae Sitzia chin dòichi. Sa pallacanestro Nùgoro in custas primas zorronadas at ammustradu mezoros mannos chi an a èssere de sicuru de profetu in s'ìnteri de su campionadu. Sa Sotziedade at fatu s'issèperu de annoare sa formatzione e de la pònnere in manos a un'allenadore de esperièntzia a livellu natzionale e internatzionale. Tocat de aer passèntzia. Sos puntos non sunu galu arribbados ma s'iscuadra che nde depet fàghere galu meda de caminu 'e su tempus pro mezorare ja l'at, a comintzare dae sa partida imbeniente chi at a èssere sàpadu a sas ses e mesa 'e sero in sa Palestra Coni chin su Mini Basket Portu Turre.